aw minnu bɛ ka binbali filɛ mali kɔnɔ ani mali kɔfɛ an bɛ aw fo dantɛ foli min na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye binbali ka don kibaru waati ye bi ye ntɛnɛn ye eh, desanburu kalo tile mugan ani wɔɔrɔ ba fila ani mugan ni fila binbali ka don kibaru bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ bakari kulubali fɛ aw y'a bisimila binbali don kibaru kɛnɛ kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ conseil de cercle min bɛ e kati yan nɔ walasa i k'a dɔn a ka mandat kɔnɔna na sigida denw bɛ se ka nisɔndiya cogo min na n'a ka baaraw ye o hukumu kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ conseil de cercle min bɛ kati ka kɛɲɛ ni kɛɲɛroba ani kolen ye olu minnu bɛ ayiwa bankumana commune rurale la ayiwa min bɛ tali kɛ karidon la desanburu kalo tɛmɛnen tile tan ani seegin san ba fila ani mugan ni fila u ye jibono dɔw kurunbonkari yen nɔ a jibono in yɛrɛ kurunbonkarili kɛnɛ kan i k'a dɔn k'a fɔ wa jibono in yɛrɛ ka tila ka a walankata ka taa ayiwa sala o min bɛ ngabakɔrɔ droit commune na a ni lajɛ in a kɛra sababu ye nin jibono yɛrɛ kurunbonkarili a kɛra sababu ye ni ka maa caman fara a kɛnɛ kan i n'a fɔ mɛriw ka taa se laadadala ɲɛmaaw ma ani ayiwa chambre des mines na a i k'a dɔn k'a fɔ o ɲɛmaa fo ka taa se jama caman ma min bɛ tali kɛ conseil cercle bɛ kati o ɲɛmaa n'o ye elhaji mamadu tarawele zale ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan ale min ye a baaraw kɔni kɛ i k'a dɔn a kɛra desanburu kalo tile tan ani seegin ba fila ani mugan ni fila ni kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ni sigidadenw u bɛ se ka lafiya cogo min na jiko nasiratigɛ la o la binbali ale ka cidenw tun b'a kɛnɛ kan an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlenw fɛ a y'a sen bɔ a kɔnɔ ka se yan nɔ k'a fo dantɛ foli min na Salakaw n ta ye foli de ye a kana filɛ ko ni jama dɔgɔyara dɛ sisan an ta y'o de an ko kuma dɔ kɛra kuma la dɔ kɛra dunun fɔ ni baranin fɔ la mali kɔnɔ ten an ko an k'o ɲɔngiri ten an ka baara kɛ an ka sɛbɛ kɛ o de y'a to hali n'an ye mɔgɔ kelen dɔrɔn de sɔrɔ a kɛnɛ kan a ka d'an ye k'an ka baara kɛ donc jama ko tɛ bilen an ka baara de kɛ jamana in kɔnɔ an y'a fɔ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ b'a fɔ ko mali kura mali kura tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ne ka hakili la mali kura ye fɛn saba dɔrɔn de ye an ka baara kɛ an ka juguya dabila an ka kɛ jamana in fɛ mali kura ko banna
tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ halisa an ka jamana kɔnɔna la k'a dɔn ayiwa min bɛ tali kɛ unité saba minnu ɲɛsinnen don dialyse ma dɔgɔtɔrɔya nasiratigɛ la i k'a dɔn o birikiden fɔlɔ kɔni dara a kɛra walasa sigidadenw bɛ se ka lafiya cogo min na an ka jamana ɲɛmaa n'o ye son excellence colonel asimi goyita o min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye wa jamana tigi don i k'a dɔn ale y'a kanu cogo bɛɛ lajɛlen la ka ni unité saba n'o ye unité de dialyse ye i k'a dɔn k'a fɔ ni ka a ɲɛsin sigida dɔw ma a kelen o bɛ commune naaninan na wa dɔ fana o bɛ commune duurunan na fo ka na se katikaw fɛla ma ayiwa ninnu birikiden fɔlɔ dara ayiwa jamana ɲɛmaa fɛ walasa nin baaraw bɛ se ka sabati cogo min na an bɛ dugawu kɛ sa hali bi ala ka baaraw siraw ala ka caya an ka jamana kɔnɔna na walasa ka bɔ awa bi mali ka eh, bi don kibaro kɛnɛ kan an b'a kuncɛ ni kasara dɔ ye ayiwa an b'a ladɔnniya k'a fɔ maa duuru o kɔni fatura maa bi saba ani kelen o kɛra maa jɔginnen ye minnu ka jɔginna cɛ ka jugu nin kɛra siraba kasara dɔ senfɛ min kɛra sɛgɛ sɛgɛ a kɛra siraba min kan sa o ye route nationale trois ye n'o ye RN trois ye sibiridon desanburu kalo tile mugan naani tɛmɛnen san ba fila ani mugan ni fila nɛgɛ ɲɛ tan ani fila sanga bi naani duuru awa centre de secours bɛ kolokani n'o ye sapeur pompier minnu bɛ kolokani o kɔni wuli ka jɔ kɛ ka se ka taa nin kasara in na sɛgɛ o min bɛ route nationale trois kan n'o ye RN trois ye i k'a dɔn k'a fɔ car de transport don n'o ye express ye ale tun bɛ ka bɔ kayi mara la a binna a yɛrɛ ma ɔ i k'a dɔn a kɛra sababu ye maa bi saba ani maa wɔɔrɔ olu kɛra maa joginnenw ye maa duuru olu kɔni tora a kɛnɛ kan ɔ maa bi saba ni kelen olu ka joginna cɛ ka jugu kosɛbɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni taara ni banabaatɔ ninnu taara ni k'u kunda kolokani CSREF kan ɔ i k'a dɔn k'a fɔ sapeur pompier maa duuru olu kɔni wulila k'u jɔ a ko la awa ambulance naani o ambulance ninnu na ayiwa kelen o ye centre de secours min bɛ Kolokani o y'o ta ye fila o bɔra Kolokani CSREF la ɔ kelen sɔrɔdasi minnu bɛ Kolokani olu ka ambulance fana farala u bolo kan o hukumu kɔnɔna na protection civile min bɛ Kulukoro ko a b'a ka dugawudon kɛ maa minnu fatura a kasara in kɛnɛ kan ko Ala k'u dayɔrɔ suma ɔ minnu fana jɔginna ko Ala ka lafiyaw kɛ ɔ protection civile a ɲɛmaaso min bɛ Kulukoro a ko a bɛ awa sira taamanaw ladi an k'an kɛcogo dɔn sirabaw kan an ka sira an ka siraba sariyaw bato walasa k'an kisi nin kasara ninnu ma an bɛ dugawu kɛ maa fatulenw ye ala k'u dayɔrɔ suma minnu jɔginna ala ka lafiyaw kɛ aw tulo garisɛgɛ kɛra min ye bi bi mali ka kunnafoniw na nin ye olu de ye a lasera aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ bakari kulubali fɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ n'aw ye ja ninnu sɔrɔ aw ka kɛ u fɛ ni k'u yɛrɛkɛ ayiwa an mago bɛ aw ka ladilikanw na sanga na ka waati walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kibaruya jabɔ cogo min na Wa an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi Mali ale ka nin kunnafoni bɛ sɔrɔ plateforme bɛɛ lajɛlen kan aw ni ce aw ka ɲɛmada la aw ka